Tá tú ag éisteacht leis na GaelGals ar Raidio Rí-Rá. Fáilte isteach a lucht éisteachta, tá sibh ag éisteacht le eagrán nua go phodchraoladh na GaelGals agus seo an darna eagrán gon sraith speisialta seo agus muid ag plé grá ar a trá clár atá le feiceáil ar Virgin Media faoi láthair. Agus is mise Róisín agus liom ar líne inniu tá. Sinéad.
Agus Altan! Yay!
Woohoo! Agus tá muid théis an darna eagrán a fheiceáil anois ach mothaím go bhfuil muid théis like, 20 bliain a chaithe ag cuimhniú ar an gclár seo so tá mé cinnte go bhfuil tuilleadh tuairimí ag chuile dhuine beo mar tá muid théis an oiread a fheiceáil ar líne

bhí sé mar chéad eip domsa so bhí sé an-suimiúil dom ag cur aithne ar gach duine agus ag déanamh iarrachta like na dynamics ar fad a fháil amach agus gach rud ach tá an fhoireann go hálainn, is breá liom an coincheap den seó like tá sé ar fheabhas ar fad. Ar dtús báire you know an rud sin nuair nuair atá go leor hype faoi chlár agus níl tú ag iarraidh breathnú air ar eagla nach nach bhfuil sé chomh maith sin, you know, théis an hype ar fad, bhí eagla orm go dtarlódh sé sin, ach níor tharla, caithfidh mé a rá go bhfuil mé gafa leis an choincheap, gafa le Síomha agus James agus Gráinne mar like Cupid sa chúlra, um, yeah, thaitin sé go mór liom agus bhí sé an-mhaith an tseachtain seo mar bhí go leor like mothúchán le plé uh, acu go léir agus bhí sé deas an taobh cineál ní leochaileach sin a fheiceáil ach an taobh, you know, níos. níos réalaíche is dócha a fheiceáil de sna daoine ar fad atá ar an gclár. Cad a cheap tú, Al? Yeah, tá mé leat ansin. Cheap mé go raibh sé thar a bheith mothúchánach, thar a bheith emosh an tseachtain seo um agus yeah, bhraith mé go raibh daoine cineál ag mothú an bhrú. Bhí daoine ag mothú an

Céard a cheap tú, Róisín? Bhuel, bhí mé cineál sa mbád céanna libhse. Bhí an oiread ag tarlú san eagrán seo agus bhí Ned ar aon go leor mar is léir gur rinne sí iarracht rudaí a oibriú amach le Lomán agus ó thaobh na teanga de agus ó thaobh an ghrá agus an rud ar fad agus beidh muid in ann é sin a phlé níos deireanaí ach you know is é bhí sé sin i gceist agus ansin you know is é bhí Seán bhí bhí go leor mothúcháin ag Seán san eagrán seo agus mhothaigh mé uafásach go go leor de na daoine mar is léir gur cineál anois go bhfuil siad socraithe isteach beagán níos mó b'fhéidir go dtuigeann siad an brú a thaganns le a bheith ar an teilifís a bheith ag iarraidh a bheith cuir caidreamh nua chun tosaigh ar bheag cuid a aithne a dhuine, ach bhí mé ag iarraidh dul ar ais, Sinéad, mar an ndearna sé ciall dhuitse gan dhuit an chéad eagran a fheiceáil an coincheap nó an leagan amach úd sa chaoi an ndearna sé ciall dhuitse cén fáth go raibh Gráinne i seomra agus cén fáth go raibh Síomha agus James sa teach. Rinne mé iarracht le píosaí den mír mearaí a chur le chéile is dócha ach léigh mé an-chuid faoin seó ar na meáin le cúpla seachtain anuas so thuig mé an coincheap ar bhealach agus níor thóg sé i bhfad orm cineál dul i dtaithí ar, you know, man agus bean an tí ach Abair liom seo le do thoil, cén fáth go bhfuil Gráinne lonnaithe i seomra leaba randamach éigin? Like, tá cófraí le feiceáil ar cúl nuair atá radharcanna léi ann and I just ní thuigim é, like, an bhfuil ciall léi, an bhfuil sí in ainm is a bheith sa teach nó rud éigin?

tá sí ag socrú cé bhéas ag imeacht agus sí a chuir na daoine le chéile ar dtús báire so tá sí cineál love guru nó love genie nó rud éicínt ach cinnire grá a thug siad uirthi.
Suimiúil. Tá sé suimiúil go bhfuil sise ag tógáil áit an vóta poiblí abair a bheadh ann i mm. Love Island so Ní ní dhéanann ach sise an cinneadh deireanach. Go leor údaráis i gceist leis sin. Go leor Má tá duine ar bith ag goil á dhéanamh sí Gráinne a bhéas ann. Tá sí in ann aige. Tá sé sin fíor. Tá muinín agam inti, cinnte. Agus measaim go ndearna sí an cinneadh ceart san eagrán seo ar an drochuair. Ba léir gurb iad sin an cineál leanúin is laige ó like ó gach duine, measaim. Níl 'fhios agam cad a cheapann tú faoi sin, Al. Yeah, déarfainn é. Umm, tá sé chomh brónach go bhfuil ar go bhfuil ar dhaoine dul abhaile. Tá an, you know, beidh an clár ar fad chomh gearr sin. Tá mé ag iarraidh go leanfadh sé ar aghaidh níos mó. Umm, ach yeah, tá ar leanúin éigin dul abhaile agus Laura agus Loman a bhí ann an tseachtain seo. Umm, ach is léir go ndearna siad an-iarracht agus agus sibh ag caint faoi Gráinne ansin faoi like faoin cinnire grá bhí tá mise ag smaoineamh air go bhfuil sé ar cineál ar nós tá so tá Síomha agus James mar like bean agus man an tí agus ansin Tá Gráinne ar nós an like príomhoide an Choláiste Samhraidh agus tá tá an chumhacht aici le daoine a sheoladh abhaile like muna bhfuil siad ag déanamh iarrachta. So sin sin an bealach a bhfuil mise ag smaoineamh faoi. An bhfuil be- an Um, bhfuil leabhar Béarla aici? Tá Tá mé- cinnte go ba bhfuil. bhreá liom dá mbeadh, ba bhreá liom dá mbeadh. Sin léasrá dó. Yes. Oh, do you know, ba chóir dóibh actually, you know the way má éiríonn leo, so mar shampla an tseachtain seo bhí siad ag déanamh an rinne siad an céilí mar chineál dúshlán agus ansin bhí an bua ag Seán agus Megan agus fuair siad dáta fuair siad an choinne lasmuigh den teach. Ach céard faoi muna éiríonn le lánún dúshlán a dhéanamh agus ansin mar. pionós. Sea, mar pionós agus má labhraíonn siad Béarla tá orthu rud éigin nach bhfuil deas a dhéanamh, I don't know, just ceapaim. Tá tú cineál like I'm a celeb.
Beagán bhuel níl mé níl mé ag moladh aon rud lofa a ithe ach eh, you know, seans go mbeidh orthu an teach a ghlanadh nó rud mar sin.

Um, an chéad rud a sheas amach domsa ná, ó, níor scríobh mé síos cé dúirt ach dúirt cailín amháin, Oíche mhaith, den! agus ansin dúirt oh, yeah, Seán, yeah, yeah, yeah. cé hé do dheaide. Sorry, no, scríobh mé sin síos i mo nótaí freisin, scríobh mé Dhá nóiméad istigh, deir Seán Cé hé do dheaide? Please. I was like like tabhair am dom socrú isteach sa chlár sula dtosaíonn an chaint mar sin le do thoil. Like ní gá do Sheán bheith chomh hoscailte sin leis an phlé seo le chuile dhuine sa mbaile ach rinne sé dhá nóiméad isteach. Dhá nóiméad isteach like honestly. Agus an radharc sin bhí na fir go léir

thar cionn. Tá mé cinnte go gceannaíonn sé beagnach gach rud ó like tola vintage nó rud éigin, you know. Sorry, dúirt sé go bhfuair sé na- na bríste gearra sin i gCionn tSáile i gCorcaigh and I'm like sorry Oh. cá háit a bhfuair tú é sin? Like, sorry. Tabhair an nasc le do thoil. Yeah. Swipe the link. Like, glacaim leis gur siopa carthanachta a bhí ann.

Yeah, Megan. Yeah. Yeah.
Um, Measaim gurb ise a dúirt bhí sé chomh fileata, shíl mé, ón, ón, ón bhfoghlaimeoir, bail ó Dhia uirthi, dúirt sí, tá mé ag cur báistí, seachas, like, ag cur, ag caoineadh, shíl sí, Oh yeah! shíl sí gur, you know, gurb ionann ag cur báistí agus bheith ag caoineadh. And, you know, dúirt mé liom féin, tá rud éigin deas fileata faoi sin agus tá mé chun é a úsáid as seo amach, measaim. Agus chuir mé nóta eile ag rá, tá Nuala Ní Dhomhnaill ag crith leis an meafar sin. Tá sí, tá, tá sí, neirbhíseach go gcaillfidh sí a phost anois toisc go bhfuil Meghan ag rá go bhfuil sí ag, ag cur báistí seachas ag caoineadh.
Agus ansin, níos déanaí b'é Andrew a dúirt gurb é an modh coinníollach an Fourth Fourth- Base Yeah, Gramadaí. yeah, yeah, yeah.
Níl mé gréis sin go go gur tá sé sin i mo nótaí freisin. You know what? Tá sé fíor. Má Bhí an leirigh. úsáid ag an Oireachtas. Yeah, má tá tú in ann labhairt le duine faoin clásal coibhneasta indíreach agus díreach, like, boof! Is fíorchaidreamh é sin, i mo thuairimse. Sorry, ar an ábhar sin faoi chúrsaí gramadaí, like, bhí, nach raibh clár bán aige agus é, nuair a dhéanadh siad, like, na ceachtanna beaga Gaeilge, like, lena leanúin, lena pháirtí, agus bhí, like, clár bán aige le proper, like, briathra air.
Clár bán aige agus iad sa hot tub. Bhac sé bheith an níos ar níos sa gláir, bhí an bheirt acu bheith sa hot tub agus an clár bán aige.
Hilarious. Níl mé in ann Níl mé in ann Níl mé in ann dot com. Bhí píosa ann cheap mé gur cineál callback deas a bhí ann go Teilifóirne

Yeah. Yeah, tá tá Yeah. tú fo- agus tá sí ag déanamh an oiread sin iarracht. Tá sí.
Tá go leor acu ag déanamh an-chuid iarrachta. Fiú na daoine atá ag streachailt, like, cé go bhfuil siad ag streachailt is léir go bhfuil siad ag déanamh an-iarracht agus tá siad le moladh mar gheall ar sin.
Gan dabht, absolutely. agus bhí sé ráite ag na cailíní an tseachtain seo caite ach tá mé chomh tógtha sin le Femi like tá Femi ag déanamh like dul chun cinn iontach ó thaobh na Gaeilge de like tá Gaeilge den scoth aige anois ceapaim sé class. Tá.
Scríobh mé síos Femi dash rí béasach mar gabh er gabh sé buíochas as an lón eisean an t-aon duine a gabh buíochas as an lón a bhí acu ag an mbord ag pointe éigin yeah Dúirt sé Go raibh maith agat. I was like yes pop off rí béasach. Deas múinte. Aww sin go hálainn. Yeah ach ceapaim go tá Remi agus cén t-ainm atá ar um Saoirse. Saoirse tá siadsan ar fheabhas mar leanúin. Tá súil agam go mbeidh bua acu. Yeah mar tá siad ag labhairt bíonn comhráite an-dáiríre agus like leochaileach ar bhealach acu ach freisin tá siad ag déanamh iarrachta ó thaobh na Gaeilge de so tá siad cineáilín ag baint dhá aidhm amach agus an dá aidhm atá ag an gclár ná é sin a dhéanamh so maith iad. Tá dhá nóta ann faoin hot tub so sé Seán an chéad fear a chuaigh isteach sa hot tub so maith thú Seán. Yay! Agus bhí na créatúir ag breathnú strompaithe tar éis teacht amach as an hot tub like ba léir nach raibh an t-uisce te is ní raibh an oíche te. Nuair a tháinig chuile dhuine isteach sa teach mar tá's agam bhí Saoirse agus Femi ag rá oíche mhaith is bhí daoine eile ag pógáil like phóg beirt sa leithreas agus chuile shórt ach bhí chuile dhuine ag breathnú chomh strompaithe ó mo dhia agus bhí pointe deas bhí pointe ann sa gclár rud a thaitnigh liom ná Seán ag labhairt faoi consent ó oh, yeah.
mar mm. bhí sé ag rá nach raibh sé féin tar éis a bheith ag ól agus ní bheadh sé gur cinnte an bhíar Megan ba Megan mm-hmm. mm-hmm. Ní raibh sé ag iarraidh í a phógadh mar bhí sí ag ól agus ní raibh sé féin agus cheap mé go raibh sé go deas cineál an comhrá sin a bheith acu ar an teilifís mar nuair a bhí mise níos óige nó é mar sé sin á phlé. Yeah, fiú like I think fir ar comhaois linn uaireanta ní thuigeann like ní thuigeann siad é sin like you know so is maith an rud é é a fheiceáil like ar an scáileán you know.
Gan dabht, aontaím libh. Bhí mé chomh bródúil as Seán san eagrán seo, you know, ar cúpla bealaigh agus sin ceann amháin acu. Bhí sé just iontach sin a fheiceáil agus táim chomh sásta go raibh sé sin ar an gclár mar, you know, is dócha go raibh Más rud é go bhfuil cónaí orthu lena chéile agus tá siad ag déanamh taifead like an t-am ar fad, tá an-chuid ansin. So táim sásta gur choinnigh siad é sin istigh, cheap mé go raibh sé an-mhaith.
Yeah, agus ansin, dar ndóigh, bhí Seán ag caint mar gheall ar chúrsaí meabhairshláinte chomh maith. Bhí sé sin go hálainn le feiceáil mar tuigeann muid, you know, na staitisticí ar fad, go háirithe le fir,

raibh Seán ok so an dá thaobh dhó bhí sé an-deas eisean a fheiceáil bhfuil a fhios agat uimhir a haon a bheith osclaí faoi agus sásta comhrá ionraic a bheith agus seo i gcomhthéacs thar a bheith difriúil ón ngnáthshaol mar atá ceamaraí agus tá daoine ann nach bhfuil aithne agat orthu ach ansin freisin go bhfuil an taobh eile go bhfuil daoine sásta breathnú amach do dhaoine atá timpeall orthu b'fhéidir go bhfuil sé soiléir go bhfuil siad ag streachailt le mm. leis leis an lá seo nó an saol atá acu nó caidreamh nó cibé rud so Tá mé chomh sásta gur choinnigh siad é sin sa gclár mar tá's agam go bhfuil siad ag iarraidh é a choinneáil éadrom ach tá sé go deas na comhráití níos dáiríre seo a choinneáil bhfuil a fhios agat oscailte. Mhm, mhm, cinnte. Like tá mé. An-bhródúil ar bhealach as an bhfoireann eagarthóireachta ar bhealach gur choinnigh siadsan é sin ar fad istigh mar d'fhéadfadh siad a rá oh like níl sé seo like you know ní níl siamsaíocht i gceist anseo like níl muid chun é a chur isteach nó a choinneáil but like tá mé sásta gur choinnigh siad gur choinnigh siad é.

Um, ansin sa gclár bhog siad ar aghaidh agus bhí an chéad cineál tasc acu. So rud a tharla ná go raibh céilí ar siúl acu agus bhí an chuid seo deacair dhomsa mar tá sé feicthe agaibhse tá an ghráin agamsa a bheith ag damhsa

thuig mé cé chomh deacair is atá sé. Cad a cheap sibhse faoin tasc nó leagan amach agus bhfuil a fhios agat bhí Síomha agus James ann agus bhí bhí siad iontach. Cad a cheap sibh den tasc é féin? Shíl mé go raibh sé spraíúil. I mean tasc iontach a bhí ann don chéad tasc mar bíonn céilithe.

Ach ag an am céanna bhí trua agam do Laura freisin mar bhí siad ag iarraidh an-iarracht a dhéanamh agus ansin ní raibh siad really in ann so bhí sé deacair. Cad a shíl tú, Al?
Cheap mise go raibh ba iontach an smaoineamh é céilí a dhéanamh leo mar sin an rud a bhíonn tú ag smaoineamh air nuair a smaoiníonn tú ar na Gaelcholáistí agus sorry ar na Coláistí Samhraidh agus an Ghaeltacht i rith an tsamhraidh. Ach Yeah, no, tuigim dó, like, níl sé éasca rud mar sin a dhéanamh, go háirithe, like, má tá tú as do cineál comfort zone, um, ach thaitin sé go mór liom a bheith ag breathnú ar uh, gach duine eile. Agus ceapaim, bhí an, ceap, bhí an bua ag Seán agus Megan the mm -hmm. task Ach cheap mé go raibh like Femi agus Saoirse iontach. Cheap mé go raibh siad Bhí siad an-mhaith.
an-mhaith. Yeah, bhí siad Tá an-mhaith. like chemistry iontach ag an mbeirt sin. Ó yeah, Tá, definitely.
is aoibhinn liom iad. Tá Um, siad class. An féidir rud éigin a rá, seans go bhfuil sé seo like tá sé seo go dona. Deirimse seo ar fad agus tuigim go bhfuil fíordhaoine i gceist leis an bhfoireann agus nach bhféadfainn an rud atá ar siúl acu a dhéanamh a bheith ar chlár teilifíse agus go Hey.

Oh no, tuigim. Oh buíochas mór le Dia. Oh is gal is cuimhin liom é a fheiceáil. Nuair a bhí mise ag breathnú ar an PowerPoint alt. Yeah, bhí tú like ciúin ansin Al, I was like, oh my god, ná habair nach nár directioner a bhí ionat like, hello. Well, ní directioner a bhí ionam go techniúil ach bhí Ach tá a fhios agam céard atá tú ag caint faoi ná bí buartha. Ok go maith, go maith, go maith. Tuigeann tú an tagairt. Is leor sin. Ach bhuaigh Seán agus Megan, woohoo, agus chuaigh siad ar coinne, cad é a shíl sibh faoin cad é a cheap sibh gabh mo leithscéal faoin coinne Róisín? um, obsessed le Unchained Melody an scannán Ghost, like, nuair a bhí Yeah. sé ar Oh, yeah. like, slow-mo bhí sé chomh te bhí mé like wow wow wow agus ansin nuair a stop sé bhí mé like actually no bheadh sé sin sách awkward mura mbeadh suim agat sa duine ach cheap mé go raibh sé an-deas mar cineál Tá mé ag ceapadh leis an chéad choinne i gcónaí tá sé go deas cineál activity like, rud atá ar siúl agat seachas a bheith suite ag breathnú sa strí se a chéile mm. um, Cad é a cheap sibhse
Shíl mé go raibh sé chomh greannmhar, like chomh amscaí. Bhí mé kind of ag breathnú air tríd, like bhí mo gheansaí thar mo shrón, bhí mé ba bheag nach raibh mé in ann breathnú air ó mo shúile, but sin just fadhb a bhaineann liomsa, like tá second hand cringe uafásach agam an t-am ar fad, but like fair play dóibh, like bhí an-chraic acu leis agus like molaim

Sea, rud eile, rud mór eile a tharla san eagrán seo ná an póg, trade mark, sa leithreas, trade mark. Like, an eagarthóireacht a rinneadh air sin, d'fhásta, ach, like, an eagarthóireacht fuaime, choices were made, agus ní fhéadfainn dul. Al, cad a shíl tú faoi sin? Cheap mé go raibh sé chomh greannmhar mar chuir sé i gcuimhne dom sa choláiste samhraidh ar fhreastail mé air. Bhí sé mar nós ag gach éinne pógadh sna bhí like like glaodh an sean-Jacks orthu so it was literally eh, like an foirgneamh sean seo um, taobh thiar den choláiste agus bhí sé mar nós ag daoine pógadh ansin so just chuir sé sin i gcuimhne dom I was like ní mar sé ait orm go bhfuil daoine ag pógadh sa leithreas agus iad you know sa Ghaeltacht. But like tá teach ollmhór acu Tá gairdín ollmhór acu. D'fhéadfaidís dul áit ar bith agus roghnaigh siad na leithris. Ach ní raibh siad ag iarraidh go bhfeicfeadh an ceamara iad, tá mé a cheapadh.
Bhí príobháideachas uathu. Ach rud faoi dhomsa ná díreach roimhe bhí siad ag caint faoin hot tub agus bhí sé like, yeah, tá mé ag iarraidh a dhul isteach agus tuige nár phóg siad. Oh my god. Agus cé a phóg arís?
Dónall agus Ciara.
Ciara. Ó Tá Dónall. sé an-deacair cuimhniú na hainmneacha agus bhí bhí like joke mór seo chuid den episode uilig faoi Zach nach bhfuil in ann cuimhniú ainm aon duine is mise like ok mise agus Jack an duine céanna Zach oh my god mise agus Zach an duine céanna mar like m- like tá a fhios agaibhse deirimse hey gal agus alright a mhac le chuile dhuine beo mar níl mé in ann cuimhniú ainmneachaí le

tábhachtach mar cineál úsáid cuid den scéal mar níl chuile dhuine iontach ag teangachaí. Deirim le chuile dhuine, tá dhá theanga agam ach ní hé go bhfuil mé go maith le teangachaí. Ceapann mm. daoine úsáid is ionann an dá rud ach um, cad a cheap sibhse faoin cineál b'fhéidir an eagarthóireacht nó an cineál storyline sin atá ar siúl acu. Shíl mé go raibh sé deas mar mar dúirt tú like, you know, bíonn aistear is dócha foghlama éagsúil ag gach aon duine agus you know, bíonn deacrachtaí ag daoine teanga a fhoghlaim agus tá sé tábhachtach an taobh sin den aistear foghlama a thaispeáint sa chlár teilifíse mar bíonn you know, an rud atá ann ná go mbíonn go leor daoine ag rá go mbíonn deacrachtaí acu leis an teanga, leis an Ghaeilge ach go háirithe ach is tábhachtach tá sé tábhachtach go léirítear dos na daoine sin gur féidir you know, leanúint ar aghaidh agus iarrachtaí a dhéanamh fós

tacaíocht a chur ar fáil dá lánúin ó thaobh na Gaeilge de agus caithfidh mé a rá ó thaobh le cúrsaí Gaeilge sa chlár seo. Is maith liom go bhfuil siad kind of ag caitheamh cúpla focal isteach anois is arís agus is chomh maith le sin is maith liom nuair bhíonn an deis ag Gaeilgeoirí, an teanga a úsáid mar gheall go bhfuil sé, you know, acu. Is féidir leo, cuireann siad na fotheidil suas nuair atá comhrá ag daoine i nGaeilge. So is breá liom gur féidir le aon duine breathnú air seo. Like ní gá go mbeadh an Ghaeilge agat ach, you know, is féidir leat sult a bhaint as an gclár fós ach ag an am céanna tá an Ghaeilge feiceálaí ar, like le feiceáil ar an chainéal chomh mór seo ar nós Virgin Media. Yeah, no tá sé ar fheabhas, tá sé ar fheabhas mar choincheap, ar fheabhas mar chlár teilifíse. Tá sé just go hiontach measaim agus déanfaidh sé an-chuid ar son na teanga.
Is mar bhí cineál drogall ormsa ar dtús mar Bhí cineál faitíos orm go mbeadh sé cineál tokenistic ar bhealach. Yeah, yeah. Um, ach bhfuil a fhios agat, dúirt Gráinne rud nuair a bhí sí ag caint faoin chaoi go bhfuil Dónal ag múineadh, dúirt sí go bhfuil cad a bhí ann, patience and persistence i mm, gceist mm. leis a bheirt acu. Agus tá sé sin chomh fíor ón dá thaobh bhfuil a fhios agat, duine atá garbh a

tá sé go deas é sin a fheiceáil ar ardán chomh mór seo. Bhí píosa ann ansin agus bhí muid caint Gráinne ag scoláirt. Dúirt sí ó I have to see them face to face to make the decision. An gceapann sibhse gurb í Gráinne í féin atá ag seoladh daoine abhaile nó cad é a cheapann sibh faoin leagan amach
Yeah, níl a fhios agam agus is deacair creidiúint gurb ise amháin atá ag déanamh na cinntí go léir like, you know, an bhfuil sé sin daonlathach níl a fhios agam. Ach Yeah, agus é sin prevision choiste speisialta, tá an t-údarás ar fad aici.
Cuireann sí sin abhaile thú? Ar mhaithe le sult ceart a bhaint as an chlár tá mé ag rá liom féin gurb ise amháin atá ag déanamh na cinntí. You know, mar má tá a fhios go bhfuil níos mó daoine i gceist leis, then kind of scriosfaidh, scriosfaidh sé sin an ról atá aici ar bhealach. Sin é. Níl mé ag iarraidh an fourth wall a bhriseadh. Tá mé just ag an dá chu gan é a bhriseadh agus mé ag ceapadh mar

Tá mé cinnte gur thuig sí seans go scriosfadh sé sin like na na seansna is dócha a bheadh acu as seo amach so fair play di as a bheith ionraic agus you know gan ligint uirthi go raibh mothúcháin aici nuair nach raibh and stuff you know mar sin. Tá gan dabht tá sí le moladh as sin. Níl sé éasca a rá le duine éigin conas mar atá tú ag mothú agus ceapaim go ndearna sí an-jab, bhí sí just go hálainn le gach duine, like chomh béasach, chomh gealgháireach agus yeah. Is mór an trua nach mbeidh siadsan ar an scáileán ar oíche Luain anois ach táim chomh sásta go raibh an bheirt acu páirteach agus ceapaim gur chuir siad go mór mór leis an gclár. Yeah, cinnte, is cinnte gur chuir. Tá rud éigin amháin eile scríofa síos agam anseo. So scríobh mé dúirt ag deireadh an chláir measaim dúirt James obair bhaile ach dúirt sé mar obair vaile and I was like ok Muimhneach pop off like literally like nach é sin nach é sin tréith de chanúint na Mumhan like BH a rá mar V and what makes me never an canúint ceart yeah yeah he was like like later James Kavanagh no cóbáiliocht líoch

Dá bhrí sin, bhímis sa seandreachtain sin ag cónaí go dtí seo. Cé leis?
Na seandreachtais. Tá mé gafa leis sin mar fhrása. Na seandreachtais. Na seandreachtais. An raibh tada eile ar an liosta agaibh, a chairde Gael? Ní dóigh liom go raibh. Measaim gur chlúdaíomar gach rud ansin. Clár iontach a bhí ann, eagrán iontach a bhí ann, mar is cóir dúinn a rá gach seachtain. Tá gach duine atá páirteach leis seo le moladh, mar níl sé éasca rudaí mar seo a dhéanamh agus táimid ar fad ag baint an-sult as, so fair play dóibh agus táim ag súil go mór leis an chéad eagrán eile. Yeah, sin é. Agus ó na míreanna beaga atá feicthe againn cheana féin, tá mé ag súil go mór le Oíche Luain agus braithim go bhfuil beagáinín dráma ar an mbealach, so fan go bhfeicfimid. Oh yes, thar cinn, ag súil leis sin a fheiceáil.